aw ni yankuma ne nimana caman de ko k'olu ka telefɔni fara kojugu ne ka video la ne nimanaw aw kan'aw yɛrɛ sɛgɛn sa aw bɛ se k'a enregistre tiktok yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma enregistre aw ka telefɔni kɔnɔna na k'aw ka mémoire fa i mana na don ne ka paji kɔnɔna na dɔrɔn k'i ye ne ka paji dayɛlɛ k'i donna video kɔnɔna na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na tɛgɛni bɛ k'a ɲɛsin yɔrɔ min ma dɛ o yɔrɔ de ye favori ye i b'i tɛgɛ d'a kan dɔrɔn a bɛ sin ka kɛ nɛrɛ ye ten dɔ n'a kɛra nɛrɛ ye dɔrɔn o kɔrɔ ko k'a enregistré la i ka favori kɔnɔna na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na n ye video damadɔ enregistré n ka favori kɔnɔna na ɔ favori in yɛrɛ dun n'i mago b'a la i b'a ye yɔrɔ jumɛn na tɛgɛni bɛna o yɔrɔ fana yira aw la sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na i bɛ se k'i ka favori datugu maa si t'a dɔn e ye video min sugandi k'a enregistré i bɛ se k'o fana yɔrɔ datugu n'a b'a fɛ k'o yɔrɔ dɔn n bɛ se k'o yɔrɔ fana yira aw la nka favori bɛ na nin yɔrɔ de la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye fɛn o fɛn enregistré o bɛɛ de filɛ nin ye yan yɔrɔ la a kana k'aw kɔnɔ ko n'aw bɔra tiktok kɔnɔna na k'a bɛ supprimer dɛ abada ni i yɛrɛ m'a supprimer a tɛ supprimer fiyewu a ka d'i ye ka to ka ne ka youtube lajɛ nka youtube application t'i bolo tɛgɛni yariyarila yɔrɔnin min fana kan sisan o de ye lien ye o lien in tɛ dɔwɛrɛ ye youtube de don an filɛ nin ye ne ka youtube kɔnɔna na k'a sɔrɔ i abonenen t'a la i bɛ se k'a lajɛ k'a sɔrɔ i abonenen tɛ nka n'i b'a fɛ k'i abone f'i ka don application yɛrɛ de kɔnɔna na ka sɔrɔ ka ne tɔgɔ tape ka sɔrɔ k'i abone o la ne mana na fɛn o fɛn kɛ i b'a bɛɛ ye nka o t'a bali fana k'i bɛ se k'i to tiktok kɔnɔna na ka ne ka youtube lajɛ basi den kelen t'a la i n'a fɔ ne kɛlen filɛ nin ka video dɔ k'a la an tɛ nin ye k'a lajɛ n'i b'a fɛ ka bɔ fana n bɛn'o yɔrɔ fana yira i la n bɛ yɔrɔnin dɔ fara yutubu ko in kan mɔgɔ caman b'a fɔ ko yutubu bɛ fɔrifɛ jeni tiktok bɛ fɔrifɛ min jeni yutubu t'a jeni wa ne ye favori min fana yira aw la a favori kelen bɛ yutubu fana na i b'a enregistre i ka favori kɔnɔna na dɔrɔn a tɛ supprimer abada lezi komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na tɛgɛni dara yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ ta siɲɛ fila bɔ ɲɔgɔn kɔ i bɛn'i yɛrɛ sɔrɔ i ka tiktok kɔnɔna na ni nin video suguyaw ka d'aw ye a y'a fɔ n commentaire la aw k'an bɛn